otu a ka ndị be anyị na-esi arụ agwụ ma nọ ndị Imo steeti maka omenala Igbo na-aga na ndabanye na ndabanye ọdịbendị onye ọbụla obodo niile marụ ka ha si eme ife agwụ nwelu ife ha na-eweta ha ji arụrụ mmadụ agwụ kedu ihe a na-akpọdo ya bụ agwụ kedu ihe bụ agwụ Agwụ is a spiritual foundation, the spiritual intellectual foundation of any living individual. Agwụ is the energy of creativity. Ihe agwụ bụ agwụ bụ akọ na uche Chukwu ka eh, agwụ bụ. Kedu ihe ndị be anyị ji arụrụ agwụ?

Ụmụ ndị be anyị na-asị na agwụ bụ bute bute, na agwụ bụ polisi mmụọ, na agwụ bụ bute ego, o butecha ego ọ gwụ, ọ dị gị ka na ọ gwụrụ o je butekwa ọzọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na anyị sị na agwụ bụ bute bute, na agwụ na-ebute ego, na-ebute nka, na-ebute nka. Ihe agwụ na-enye anyị bụ akọnuche. It gives you the insight that when you apply it,

ihe a ka ndị be anyị fụrụ kpọọ ya agwụ ọ bụrụ onye na-azụ ahịa ọ nọ na nlọ na-afụcha otu ọ ga-esi wee ee afịa ọ ya-ebute afịa otu ọ ga-esi wee mee afịa otu ọ ga-esi package afịa otu onye onye ga-abịa zụ ya afịa onye ga-abịa mere nke a mere ya nke a ọ ihe ndị be anyị kpọrọ agwụ agwụ gives you the insight ndị be anyị ga-asị gị na mmadụ na-etonite nwoke na-etonite a lụọlụ ya agwụ Ọ bụrụ onye ọrụ mara a lụọrụ ya agwụ ka o wee nwee nwee ikike ịlụ nwa ọrụ ya na chi ya ee si na ọ ya-alụ anyị ga-ama na agwụ dị n'iche n'iche anyị ga-ama na agwụ dị n'iche n'iche agwụ nwere agwụ ma ara mbụ agwụ mana agwụ na-esite n'agbụrụ ya mere a na-achọ ime ife na mgbe gboo mmadụ chọrọ ime ife agwụ jee na ebe a rụrụ agwụ be nna maọbụ agwụ ikwu nne wee mee ife agwụ ahụ mana maka na ife dịzi ka o si wee dị onye ọbụla na-emezi ife agwụ ya maka na ka ife si wee dị ọ bụghịzi onye ọbụla na-emezi ife ya bụ agwụ nke bụ nke bụ na dị imezi ife agwụ na-asọzi ụfọdụ n'ime anyị ike mana kịta nụ ị na-ekiri ife onyonyo ịlụkọta ihe anyị na-eme nọ i gee ntị ọfụma ife ife ndị be anyị na-eme maka ndị ụka na-ada abụba site na ndị na-eme ihe ọdịnala na ọ ha nwa ka a na-achọ imegide mana i gee ntị n'okwu a na-ekwu na a na-alụ ya bụ agwụ ị ga-afụ na onwere onye na-ekwu ajọ okwu onwere onye na-ekwu okwu na-ekwu ihe otu ọ ya abụ ee na ọ ka o megide Okeke ma ọ na ọ ka o megide Okafor ị nee ya ka esi alụ ya bụ agwụ ị fụ na ọjị kedu ife ọjị pụtara n'ala Igbo a sị gị na onye wetara ọjị wetara ndụ onye wetara ndụ ọjị mmadụ debeghị ewere ọjị nye onye ahụ ọjị abụkwa nsị ọjị abụlọ nsị ndị woo mana enwere ife dị iche na mmadụ na-eme omenala na-eme ọdịnala na mmadụ na-akọ nsị enwe ndị na-akọ nsị mana ihe enwe n'ọdịnala is a natural law and via natural law enwe positive negative and neutral energy ọdịnala bụ na o nye gị the privilege ka ị mee ife ị chọrọ ime choose your path by yourself ịchọla ime mma irite uru dị na ime mma ịchọla ịbụ ajọ mmadụ ị ga-eritekwa uru nọ na maọbụ ọghọm nọ na nke ọbụla ị chọrọ ime ị sị na ọ ka ịnọrọ ịnọrọ eh, nke ahụ bụ na ịnọrọ kwa ha ncha niile so onwere onye na-abịagasị gị na nke ị na-eme mana ndị be anyị ga-asị gị bụ na ime mma ihe ahụ i metere na-eche gị ime njọ ihe ahụ i metere na-eche gị ọ ihe a ka ndị be anyị na- na-eme A nọrọ ebe a na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ọ na-akasị mma ndị mmadụ anọla, anyị ada ezo ya ezo. People bear witness. Maka otu esi eme ya n'ala Igbo, ọ bụrụ na ndị be anyị, ị na-achọ ịrụ agwụ, ndị be nna gị ya anọ, ndị ikwu nne gị ya anọkwa ya wee wee meere gị nke ọma. Anyị ada ezo ya ezo maka a- achụcha aja ewee anụ ahụ eji wee chụọ aja elikọọ ya gị na nwanne gị elikọọ nri aṅụọ mmanya ama njakịrị onye ọbụla achị ọchị onye ọbụla alaba dịka nọ ma ndị na-enwero ife ha nwere onye na-enwero nri ụtọ ma ọ bụ nwee ike jee ebe a na-alụ ụmụ ọrụ anụnwa kịta na ọ bụrụ na anyị ka jisiri omenala anyị na ọdịnala anyị onwere onye ga na-asị m na agụụ na-agụ ya O nwere onye ya asị na agụụ na-agụ ya maka agụụ gụba gị ị gbaa jee okwu okwu mmụọ nọ n'ebe ahụ ejeje rie nri. Ihe anụnwa mee na ee ama m obodo bụ ndị alụsị ha dọchiri ụzọ ka etikpoo ya. Ndị anụnwa mere ihe anụnwa ha echezọ na ụmụ alụsị a nwe a historical significance that anọkwa ife anọkwa. it would even give more aesthetic to that road. Eme that road ezigbo adjust. That o- e- etiti ebe ahụ alụsị ahụ nọ agba ya udo dozigharịa ya in the years to come ebe ahụ abụrụ a tourist site maka the history nọ there Ihe onye na-afụrọ ọ karịrị ya, our world view as Africans pere mpe nya mere na ụfọdụ ife anyị na-ada emewe na anyị ada amụ ụlọ emewe ya bụ ife ọ nya mere anyị pụta ụlọ ụka anyị asịrị ụlọ ha ọ ife ekwensu ka anyị na-eme ọ ife ndị ajọ mmadụ ha achọwazị ndị ha ga-egbu ị fụ aja edose n'ụzọ ị sị na achọwa nke igbu mmadụ ihe ị na-ekiri kịta ihe ị na-egete kịta okwu anụwa a na-ekwu o nwere ife dị njọ na ya maka asị gị na eke ife si atọ a na-agwakwa gị ka ife ahịa ihe a si atọ maka mmadụ ada ekwuchi ihe ekwuchi mana i jiri anya gị na ntị gị wee na-anụ etu o si atọ n'uche gị wee na-ekwusi ihe a kịta bụ agwụ ka a na-arụ arụ mechere ya agwụ ihe afụ mgbe ọ gbaje n'azụ ojeje mee ife ndị ụrụ agwụ ojeje mee ihe ndị ụrụ agwụ ndị ndị anyị na-akpọ ndị ụrụ agwụ ụrụ agwụ bụ ọ na agwụ nọ bụrụ a vice sorry bụrụ a virtue ndị ụrụ agwụ bụzie a vice ife ọ nọ n'azụ ya na aka ekpe ka eji enye ndị ụrụ agwụ ya maka ndị be anyị kwete ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya ome enyecha agwụ ife eje n'azụ were aka ekpe wee nye ndị ụrụ agwụ maka i nyecha agwụ nni i nyehụ ndị ụrụ agwụ ị ma na ihe ime ka nwee ike ime gị na ndị ụrụ agwụ a kịta bụ na ọ agwụ na-eboost creativity mmadụ while ndị ụrụ agwụ their main function is to function or to, s- eh, to distract you so those distractions ị na-enweta bụ n- ụrụ agwụ ka ndị be anyị na-akpọ ya

We look at agwụ as an energy of creativity, something that when you apply insights from agwụ, you can basically grow yourself, develop yourself, be better than your be be better than your today through agwụ na uche Chukwu maka agwụ na-enweta akọ na uche n'aka Chukwu wee zipụ ya ndị ọ gbara ejiri ya wee mepụta ife n'ụwa nke a. Now, you can look at it by self development, how often you read and ihe na-agụ, how you apply those things, how you try to develop yourself, ị na-ege ntị ihe people na-ekwu, how you learn, the informations you digest. While Orago comes in form of distractions, movies, uh, partying, ị na-akwụgharị n'ilo things na-ada eboost your development maka otu m si afụ otu ndị gboo si wee mee ife a na-enwe a spiritual interpretation of it nwekwa a physical interpretation of it so a na-eme ife agwụ a na-enye agwụ ife a na-energize agwụ na-asharpen ife niile so agwụ Now this ihe ọ na-agwa gị kịta anụnwa as a mmadụ bụ nọọ ị na-eme ife continue to develop yourself continue to be better think of ways to improve yourself why na a na-enye ndị ụrụ agwụ ife ihe o mean to you is gị chetakwe na ka ị na-achọ ime ife dị mma na e nwechekwara ụmụ ife ndị na-aga abịa na-akpasasị gị anya that will distract you from doing things the right way

So we should try as ndị ọdịnala anyị na-achọ ịkọwakwa ife a we should not just limit these explanations to spirit spirituality to ife anya ada afụ anya let's also apply those wisdoms anyị na-enweta from aka ndị mmụọ tinye to our modern reality so kịta a gwa gị sị gị na ndị ụrụ agwụ bụ ee eh, ihe dịka ọ na-eme na-ebutere gị nseke promiscuity and all womanizing drunkenness Now, physically, what it means is that you should not feed those uh, vices. maka na ana Igbo ada eji aka aka ekpe enye mmadụ ife ada eji aka ekpe analụ mmadụ ife so already ihe ọbụla a na-enye mmadụ ihe ọbụla ị na-achọ iji iwere mmadụ n'aka ekpe a na-afụ ya ka ife rụrụ arụ so it's telling you don't feed those vices rather focus on the virtue so nya ka m ji chọọ ka m gosikwa unu a na-asị na ndị Igbo na-arụ agwụ otu a ka e si arụ agwụ ị likeịa ihe m na-eme ọ bụrụ na ị likeịrị ihe m na-eme sonyere m comment like share ka e zisa ozi ọma ọdịnala maka ọdịnala na-elay the spiritual foundation to the development of ana Igbo that if we can pay attention to all those things closely